eh, eh. zafika pamenepa Ei. azanga okonda nkhani bwerani pano eh, tipitirize tipitirize nkhani eh, ife sipani ife ife za- ife mabodza aye timangofuna timve kuti kodi zakhala bwanji eh. eh, anthu amene apanga mabodza awa adzikapanga mabodza kwina ife panopa sitipangana mabodza oko anthu amene nkhani simukuidziwe panopa timafuna anthu adziwe chenicheni tingokumbutsane eti so mmasiku apitawa alice mm? alice amene ndi wa- alice ndi amene eti alice anapanga post zinthu zokhudzana ndi chacha and manager wake wa chacha so manager wake wa chacha chris loka anali ndi ukwati komano zinamve zoti no ukwati uja unachitika chanchani komano chacha sanapite ku ukwati wa manager wake komanso chacha sanapangeko olo post kumpanga congratulate manager wake ndeno awa a Alisiwa mm? a Alisi anapangano post picture ya manager wa chacha ndi mkazi wake you know picture ya ukwati ndikulembano caption kunena zokuti ah guys ineyo anthu akundifunsa kuti chifukwa chani a boss lady chacha sanatani sanapite ku ukwati wa manager wawo you know ndeno chachano analowa live ndikuyankhula kuti ah chifukwa chani um, alisi iweyo ndiwe nzanga chifukwa chani ukupanga zimenezi ndakulakwira chani ine anadandaula eh, komano achacha anapanga explain kunena zokuti um, anathandizako you know, ana, anatengako you know, ndalama ina yake ndikumpatsa Chris Loka manager wake za ukwati komano chacha sanapange post Chris Loka chanchani ndi anthu amayankhula yankhula ndiyeno pano pano zinapezeka kuti no um, yambakata anadzalowa live nthawi ina yake and yambakata amanena zokuti pali anthu omwe chacha amawalipira kuti mwina adzimubakira pa social media mwina adzimutukwana ndeno nkhani iyiyi eti um, ambiri ife timadziwa kuti pali esther esther gondwe ndi nzake wa chacha nde zinapezeka kuti alice uja eti amamunenanso esther gondwe nzake wa chachayo kunena zoti esther gondwe amatumidwa ndi chacha kuti mwina adzinyoza adzimu- adzinyoza munthu anyoza chacha chanchani chanchani ndi esther gondwenso naye analowa pa tiktok ndikupanga video ya alisi let me show you the video e ati ujene chacha amandi amakulipira iwe mwadzi wamene ndinaziwana ndi chacha ndi two zomwe ndili naye hule iwe sikuyenda ndikatimba ku uk ko sikuyenda ku- ndikatimba and anzizako aku uk amakudandaula ife nkhani zako timamva ku uk umweko eh umakhala st- street imodzi ndi ka- aka- kakafupika kakakulu mutu kamavasa iziwanika nkamene kali ukati nzako umanena ameneyoyo Hmm? Inetu ayi, zimenezo muzipanga konko kwanuko osati ineyoyi. Esther, Esther ni nzake wa Chacha. Ndeno ah, kaya zakhala bwanjinso I don't know. Ii, Alice nayeso kulowa live nde wayankhula ndipo nde wayankhula Let, let me show you the video yomwe Alice anayankhula.
mumati mukakhala pang'onong'ono busy iweyo iweyo iweyo umalipira anthu kuti adzisewera ndi dzina langa umanyamuka pano kupita uMalawi unanyamuka kupita uMalawi ukamtenga mamuna wamwini wake kumuzula kumimba kwake uyo umapita uJoni ukamkwata kumeneko kuchoka kumeneko uko umapita umabwerera olo manyazi koma chonsecho hayi ndili ndi mamuna apo ayi walekerera ubwera ku UK kuno kudzatenga mamuna wokuti ali ndi wake iwe uyo kumuitanisa kumenekoko kwa iwe ukamkwatekwate kumeneko kumampasa zinthu kuti apase a, a girlfriend ake uyo walekerera ukatengaso wina umala upita naye uko kumkwatakwata nde ine ndikakhala pakhomo panga pano you're busy telling me kuti ineyo ineyo ndine chitsiru hey, because what because i am happy and contented is that what is the problem because you have emptiness in you that you cannot sit in the home where you're supposed to be with your man you're up and down mamunayi ndi ine takhala 10 years timakondana chanchanchanchan you have important events David yake yomwe uyo uli kwa mnyamata uja ali ndi bala lake ku 47 uli eh amafuna ndimpange support anyamata unamva kukoma ulakhala pa banja sichoncho then uzichoka pamenepopo ndikumabwera pamenepopo kumatuma anthu azinditukwana because you are a coward you're scared kuti oh paja ndili ndi izi ndi izi Alice ayankhula i'm not your friend ine ndilibe nthawi do you understand ine am loyal

eh? ine ndili pano ndili ndi mamuna mamuna oti thupi likutentha iwe daily you are out there ndi amuna okuti nobody is monitoring what you're doing hey, banja lake so anaja si amuna ake nice try nice try continue trying continue trying me si amuna ake do you know kuti ineyo ndili pa banja lokuti lili ndi mawitness do you understand that no you don't because you're not married that's why ine ndikukakwatiwa abusa anandiuza kuti ayitu zinthuzi zimafunika mboni sitimangoti basi ukwatirana ukwatirana aa ukatenge mboni mamunayo abwere ndi mboni mboni ikhale apo mboni zimasayinira mukamaliza pamenepo mumakhalanso ndi anthu anu ma guest amene timati ma wedding guest ndi mbonizo zili zimakhala pati pamenepo ine ukwati wanga ndinakamangira pagulu pokuti panali almost 150 people plus osayinira kuti mkazi watani kodi wapita i have no reason to be waking up every day and come on Facebook to say my husband this, my husband that. My friends who are my friends and my people who are my people, they already know that I'm married and they know I'm good. Do you understand? Koma inu, because mwaona awo ah, oh, atakwatiwa. Oh, poti ndi banja la muna wakhalira kuposita, eh mupikisana chuma, ndiye kuthamanga ina nezo ndakwatiwa. Iwo wapangira kutukwa. who was there where are the witnesses ndipo you have time you have time to be leaving your place ndikumapita ku malawi every two minutes kumakacheza ndi mahule ndikumakatengana ndi tianyamata kumeneko kukatani see let me tell you something banja is not for everybody mumvetsetse banja is not for everybody you can have money and you can choose to just be girls what's that name now mwamuzi wa mzimayi wamkulu amene amakhala aku uh, aku akuchita kuti mabenten what do you call it kuga eh, sugar mami what do you call it come on now
eh, eh. ine ine tu zamabodza tu pano ine zamabodza ayi sindipanga nawo zamabodza zanuzo ma- amalawi ine zamabodza ayi nkhani tu ndi imeneyi tu eh, eh, eh, eh. Oh, eh. Eh, apa apa ndi- ndidzipita ku saluni eti eh, pepani ndalawirira kuti ndiku- ndikuuzeni nkhani ndimakukondani tu ine sindinadye tu ndangolawirira kubwera pano eh. I'll be reading your comment in that comment section yet. Mm. Eh, eh. Zizi- Zizichitika chitika tidzikamba nkani. Mm. Tadulani kani.